Ameni mpingo. Ah, Ndikulandireni nonse mu dzina la Yesu kuti ameni. Amen. Mulungu akudalitseni kwambiri. Ah, Tili panonso madzulo ano kuti pang'ono timalizitse ngongole imene tinasiya mmawa imene ikulumikizana kwambiri ndi phunziro la mnyamata mzanga amene akungochoka kumene pompano ndiganiza kuti akadapitilirabe kupereka mic ku anthu mafunso akadakhala bambiti wina amati andiliritsa pofunsa amati malinga ndi tsoka la nyengo tikukhalayi kodi zinthuzi zitithandiza bwanji ndizoonadi kuti tikukhala m'masiku atsoka amene kuthana nazo kwake kukukhala kovuta kwambiri amene munalipo mmawa ine nditayima pano ndimachita ndi buku la 1 akorinto chapter number 3 timawerenga verse number 16 ndi 17 pamene timanena kuti inu ndinu kachisi wa mulungu tinafotokozera pang'ono ukachisiwu Koma m'munsimu timapeza mawu amene amanena kuti, Ngati munthu awononga kachisi, inenso ndidzamuwononga. Tsono m'bale atabwera pano polongosolera za thanzi, akuoneka kuti amapitabe komweko chifukwa inuyo ndi kachisi wa Mulungu. Ndipo Baibulo limati Mzimu wa Mulungu amagonera mwa inuyo. Chifukwa chake Pamene tikumupembeza Ambuye, timasowekanso kukhala ndi thanzi labwino kuti kachisiyo akhale olimba konsekonse, mzimu komanso thupi, kuti mpingo upitilire kuyenda bwino ngakhalenso uthenga wabwino upite kutsogolo. Koma mmene tinali kuphunzira. Timaonanso mapulani a Satana, amene tsopano ine ndimabwera kudzaulula, ngati mmodzi wa anthu amene ndinali membala ku zipembedzo za Satana m'masiku apitawa, kuti kodi pulani ya Satana pa matupi anu ndi ya mtundu wanji. Iye akudziwa kuti inu ndinu kachisi, chifukwa malemba awa a pa 1 Akorinto adaona kuti inu ndinu kachisi. Ndiye adakonza mapulani awo owonongera kachisiyo. Ndiye m'mawa ndimayesa kutenga chimodzichimodzi mwa zimene zagwiritsidwa ntchito ku chipembedzo cha Satana kuti zikawononge kachisiyo wa thupi koma pang'ono zikakhuzenso ngakhale mzimu mkati. Ndiye mumve amene mukubwera kumene kuti inuyo ndinu kachisi wa Mulungu. Ndipo Mzimu wa Mulungu amagona mwa inu. So, kachisiyo timati si mzimu yekha mkati, si moyo wokha mkati wa Chikhirisitu, koma ngakhale thupi lanulo likamaonedwa limaoneka kuti ndi cha kachisi wa Mulungu. Ndiye ndimati kuchipembedzo ndikuchoka chija kuli chinsinsi chimene iwo adakonza cha mmene adzipasulira kachisiyo mwa njira iyi kapena inayo. Zikumveka kaya? Ndiye mmene timafotokoza mmawa tinadzalowa ku chipangizo choyamba chimene ndi zodzoladzola. Ndimvereni makosana. Mmawawu timafotokozera zinthu ziwiri zitatu

tinapeza sex powder tinapeza mmenemo zambiri wokondedwa tinazipeza zolephera kuzitchula zimene tinaona kuti ndi zipangizo zimene satana akugwiritsa ntchito pofuna kugwetsa kachisi Timati utumiki wa Satana sugona, uli pa ntchito kupanga mapulani mmene aonongere nyumba ya Mulungu. Koma mogwirizana ndi phunziroli, mutha kuona kuti dziko lapansi lili pamoto kwambiri. dziko lapansi lili pa mavuto kwambiri ndi mmene satana mdierekezi wayikira zinthu zake ine madzulo ano ndiyambire pa msonkhano umene chipembedzo cha satana udapanga chokhuza pulani yopitirira kuwononga thupi la munthu kupyolera mmankhwala, mma chemicals, aja ndipo adandaula aku feteleza aja. Msonkhano woyamba umene mdierekezi adapanga ku dziko lapansi wofuna kulimbana ndi thupi la anthu oyera mtima, thupi la anthu opembedza, kuti zifooko zizichuluka, udachitika mu 1906. Msonkhanowo mutu wake amati. kema kola kaya zikumveka msonkhano umenewu udachitikira ku las vegas nthawi imeneyo ine kulibe sanabadwenso ayi anakonza dongosolo mabuku amene tidapeza a msonkhano umene wa kema kola 1906 pulani yaikulu adakonza kuti tiyambe kuononga kaye chilengedwe ndi kumene kudatuluka akatswiri a kafukufuku woyamba kupanga fetereza ku dziko lapansi ngati njira imodzi yothana ndi chilengedwe kuononga nthaka imene mulungu adampasa adamu ndi hava ndi mtundu wonse kuti munthu akhalepo adalitsike amerese zipaso adye ayiwononge kuti tsopano munthuyo akhale opanda ulamuliro pa nthakayi kuti apeze zabwino akachita kugwada kwa satana mapulani awo adali amenewo ndiye adayamba kupanga fetereza ku dziko lapansi pamene nonse mwakhala apa ndinu mboni yanga kuti lero nthaka ifetereza idalayo si yathunso ayi satana ndi amene akuchita control amabwera kudzatenga nthaka imene ndikumakayiyesa ku malabu kwawo nkuyibweresa kunena kuti ayi wakufunika sk 21 ndiye ophunzirafe mavuto amene tili nawo ndi awo akamati sk timangogona phee 21 basi timangoti mwina ndi mtundu wacha pamene pakuona ubulutu wa munthu wophunzira ndi pati pamene koma ndikuwuzeni okondedwa mumvese chiti pali chipangizo china chimene akugwiritsa ntchito chingerezi chake amati science in witchcraft kaya zikumveka kaya kapena kuti ufiti ku sayansi Tsopano ufiti ukachitika ndi mbuli ngati ine wa sitandade firii, ndiye ndimaonekera kuti ndine mfiti. Koma ukachitika ndi munthu wophunzira, ndiye timati tekinoloji. Si momwemo? Tsopano ndikuwuzeni, palibe ufiti ku dziko lapansi wa mtundu uliwonse umene umagwira ntchito popanda chinthu chakufa. Nchifukwa chake mfiti mukaziona kuti kosamira ndi kumanda kumene kuli mitengo. Nawonso asayansi amene akulowetsa ufiti kapena amene akulowetsa sayansi mu ufiti, ufiti wawo wa sayansiwo sumagwira ntchito popanda chinthu chakufa. Zikumveka zimenezi? Mwa njira iliyonse imene anthu amenewo amapanga, amachita chotheka kuti kachipembedzo ka mizimuzimu kachitike mu zinthuzo, koma kakamachitika kanthuko nkamene kamatchedwa kuti tekinoloji imene ife anthu ambiri ndiye timakhutira nayo Ine ndingoyerekeza, sindikuti nchoyipa ayi, pa inenso ndili nacho chikutithandiza ka mafoni. Akadakhala kuti wapanga ndi Dokotala Mofati, Dokotala Mofati chakuti chakuti wa ku Mulanje wa ku Mozambique ni simukadagula mukadati koma chile chikuchitikacho ndi ufiti weniweni akutamba masana kumatumiza chithunzi chani masana simukadagula koma chifukwa wapanga ndi mzungu ndiye ndimati ndikuwuzeni kuti likulu la chipembedzo cha satana maziko ake ndi mzungu mukumva kaya kwapha kuti kumene akupita nalo dziko nkolakwika mu msonkhano umenewu adagwirizana kuti tiyambe kupanga mankhwala mankhwala owononga kaye chilengedwe chimene mukuchionachi Koma mu msonkhano wina umene udachitika m'chaka cha 2009 ine ndiye ndidalipo zikumveka zimenezi msonkhano ine ndidapita nawo ku Qatar kumeneku amakagwirizananso msonkhano unali omwewu mutu wake amautcha kuti Kemakola 2009 kodi mukundimva? Zokambirana zake zinali kulimbikitsa ndi kupereka mphoto kwa anthu aluso amene amasakaniza makemiko amene akuthandiza kwambiri kuwononga chilengedwe komanso kuwononga matupi a anthu. Amen. Amen. Amen. Kodi munandimva mmawa? ndimafotokoza za mankhwala ngati otchedwa acid disodium salt. Ndimanena kuti amenewa amapezeka muzodzola mafuta ndiye ndinatchula mafuta ambiri amene mumakhala zimenezi Ndiye ndimafuna kuti tipitirize kunena kuti mu zokambiranazi adakonzanso mankhwala amene amatchedwa kuti parabens. Ah, mukundimva? Ndiye mudziyambira pamenepo tsopano anyamata amadigiri kupanga research muziyambira pa parabens mawa ndikupatsani hek 293 muzikagugula Mukapeza a Coca-Cola amene mukumwa aja, mukamva kuti pakati hek 293 ncha tikambirana mawa ophunzira aja muzilondola koma manambala awa manambala ndizikupatsaniwa muzikagugula kusukulu kwanuko muzikapeza kuti kodi zakudya zimene tikudya pamsika zimapangidwa kuchokera ku cha nanga mumamwa uja ndi shuga wa m'coca-cola mcha kodi zikumveka izi muzikanena ka Chilo akakupatsani chotanthauzira Iyo akakupatsani chotanthauzira. ke iyo akakupatsani chotanthauzira kumene mukasowe ndi ku 293 ukafunika ndikhalepo ameni mpingo so kuseliku akapanga makemiko aja amabweretsa ndi dzina kunjako Ndiye dzinalo ndi limene limakhala lobisika. Koma ine ndimafuna ndinene kuti kuwonjezera pa zimene tinaphunzira, pali mankhwala amene amatchedwa kuti parabens. Parabens ndi kemikonso imene imakhala mu zodzola zimene azimayi ndi azibambo ambiri timadzola. Kodi parabensyi amagwira ntchito yanji? Parabens akalowa pa thupi la munthu mukadzola kuchokera mmafuta a mitundu imene ndaitchula ija, inali yotopetsa. Tamverani. Mukapaka pa thupi mankhwala amenewa amayamba kugwira ntchito yake thupi lanu likagona. usiku akukutiwa ndi parabins amayamba kukapanga nkhondo munthu mmene ankamulenga chikopa chake chili ndi kolajini kodi mukundimva eti kolajini ameneyo ndi amene adapanga kuti zaka zonse za adamu akhale ofewa zaka zonse kopanda mafuta za mneneri zakariya zaka zonse za abrahamu Zaka zonse za Nowa mpaka pa Yohane posachedwa, ayende anyamata opanda kudzola pa thupi pawo, thupi lawo lili pere pere pere pere, bwino bwino, opanda pena pokandika. Anali bwino, kolajeni anali kugwira ntchito. Ma Satanist pobwera anayamba kuchita nkhondo ndi chimene chimatchedwa kolajini pa thupi panupo kuti achichotse, ayike kolajini wawo. Ndiye nkhondo mukadzola mafuta azibambo ndi azimayi imayamba 6 koloko 7 koloko imene mumagona. Kukamacha m'mawa parabins akagonjetsa. Kolajini wa pathupi panu mukundimva eh? mumabwera ndi chichewa chakuti mafuta awa andiyanja